Tá dún Chill Dara tréis cur lena ruathar fiche fiche 5 dul isteach i fiche fiche 6. Dheimhnigh a mbua ar Áth Cliath a n-áit i gcoinne na hIarmhí i gcluiche ceannais Chorn Uí Bhroin urraithe ag Dioralyte. Bhí Brian Tyers agus Coman Goggins i bPáirc Naomh Conleth Cedral, Droichead Nua don cheann seo. Níl an aire chomh teann ag an Iarmhí is atá ag Cill Dara. Harry O'Neill a fuair cúl ansan sa bhfeachtas dhá chluiche imeartha ag Cill Dara buaiteach ar Loch Garman agus ar Bhleá Cliath. I gcoinne Bhleá Cliath is dóigh liom a fuair Harry an cúl. Duine de laochra na foirne faoi 20 blianta beaga ó shin, Kevin Feely. Am aige é fhéin a shocrú agus is féidir brath i gcónaí ar Feely an bheart a dhéanamh agus, bhuel, brat, sea, tá an brat oráiste anois, dhá phointe. Go leor imreoirí gan dabht ón dá thaobh ná fuil ar fáil. Ainmneoimid cuid acu san fé cheann tamaillín. Seo chugainn Ben Loakman, duine den gcleas nua ar thóir an dá phointe agus tá an bheart déanta aige Loakman.
Yeah, ard scór ansin arís ó Loakman ach fadhb ag an Iarmhí, tá siad ag suí siar, tá siad ag tabhairt leo seans gach uair ar an scór dhá chúilín ansin, sin an dara ceann a bhfuil aimsithe acu.
An leath chúlaí láir acu ach is é Tadhg Baker a chuireann an pheil sall anseo mar a bhfuil Luke Loughlin. Pádraig Spillane mar chomhluadar aige siúd. Luas deas ansan aige Loughlin, scaoilte fé aige, ba mhór an chabhair pointe anseo agus sin ard scór agus ana chruinneas. Ard scór ó Luke Loughlin ansin, ní raibh mé iomlán cinnte leis an uillinn a bhí aige ansin. Beagnach gach rud déanta i gceart ag an cosantóir ach an-a scór ansin ó Luke Loughlin agus trí cinn as a chéile anois don Iarmhí. Anois mar sin, seo gluaiseacht aníos dhá phas cois McLoughlin, taca a bhfuil t'réis dá thionlacan seo rófhada. Beidh pointe anseo aige agus tá, ó cheann ceann na páirce aige Cill Dara. Yeah, ard scór ansin bhí cúpla de chosantóirí an Iarmhí. B'fhéidir, d'fhéadfadh go raibh briseadh ansin, áit a thit an liathróid ar an líne. 50 méadar leath bealach síos an pháirc ansin agus an Iarmhí arís. I bhfad níos bríomhaire ná mar a bhíodar b'fhéidir i dtreo dheireadh nó paistí sa chéad leath sin. Brandon Kelly agus Luke Loughlin anois. Agus sin ceann dochreidte ar fad aige siúd agus tá an dá phointe aige. Yeah, sin go hálainn gur mheall sé isteach an cosantóir ar a chos chlé, seoil sé thar an trasnán, breathnaigh ar seo arís. Bhí an cosantóir ag taispeáint an bealach le dul agus dúirt sé, 'Go raibh míle maith agat, Luke Loughlin', seolta thar an trasnán.
Cill Dara chun tosaigh ó thús na himeartha, Callum Bolton. Trasna an chúil aige Callum agus preab aisteach istigh ansan sa chearnóig. Tá seans fós ann ach tá na cosantóirí ag déanamh cúla. Tóin ar dtúis amach, tá sciorradh na caide tógtha agus bhfuil aon ní mícheart leis sin? Níl, arsa an réiteoir agus tá a chúl fachta aige Liam Kelly. Bheadh sé suimiúil sin a fheiscint arís. Bhreathnaigh go raibh an liathróid faoi smacht ag Cill Dara. Ní raibh ansin ag deireadh. Níl aon rud mícheart leis an iarracht i dtreo an chúil, is dócha. Beidh na cosantóirí ag gearán b'fhéidir gur deineadh feall ar an cosantóir roimhe sin, is dócha.
Sé phointe arís de bhearna ann, náid le Kevin Feely. Sciorradh na caide slachtaithe go deas ag an Iarmhí ansan agus tá siad chugainn babhta amháin eile. Tom Molloy. Isteach anso go dtí Luke Loughlin. Féidir leo críochnú go láidir. Tá sé seo uaillmhianach go maith mar iarracht ach tá sé nótáltha mar iarracht. Dhá phointe eile! An bhróig arís, isteach ansan sa chúinne tógtha go deas ansan istigh aige TJ Cox. Anois mar sin leathsheans b'fhéidir ach tá siad i ndiaidh an báide a chruthú agus is é Wallace arís atá ag gabháil isteach, neadaithe go paiteanta. Sárthaispeántas ag an gcaptaen anocht. Ah, sin ar fheabhas ó Wallace, an gluaiseacht sin. Ní raibh 's 'am gur chonaic an tosaí ansin an pas ach do chonaic sé déanach. Ana ruathar ó Wallace agus breathnaigh air seo mar chríoch sa líontán. Dhá chúilín idir na foirne. Ana theacht aniar ón Iarmhí anseo sa dara leath. Fuaireadar trí scór dhá phointe as a chéile i dtús na himeartha Kevin Feely, Ben Loakman agus Brian McLoughlin agus in ainneoin iarrachtaí agus dícheall na hIarmhí ó shin do theip orthu go dtí seo an bhearna a iamh. Wallace arís agus do chuaigh Bolton isteach cruaidh ansan air. Agus é ag scaoileadh fé ón líne chúig mhéadar is daichead, tá an fear so, tá tine ar chraiceann aige, Ronan Wallace. Anois mar sin, seo chugainn arís Jack Duncan an turas so. Anois tá sí aige Wallace, tá sé scaoilte fé, fág an áit! Ronan Wallace! A leithéid de cheannaire! Siar go dtí Tadhg Baker. Tá Wallace fén seastán ar an dtaobh thall, Matthew Whittaker. Anois mar sin, chúig soicind déag anois, tá ruathar déanta anso, tá Whittaker t'réis leath oscailt a fháilt ansan, siar anso Tadhg Baker, siar go dtí Luke Loughlin. Tá sé buailte aige Luke! Tá sé buailte go hálainn aige Luke Loughlin! Tá an Iarmhí gafa chun tosaigh don gcéad uair le dhá phointe eile fós.
Míorúilt tá seo dochreidte mar scór. Cosantóir os a chomhair. Ar a chos chlé, seolann sé thar an trasnán. Níl an páipear agam chun an méid pointe a bhfuileamar tar éis fheiscint taobh amuigh den stua sin a chur síos ar an chlár. Tá sé scór dhá phointe faighte ag an Iarmhí sa tarna leath agus críoch drámatúil agus tá sé thart! Tá sé thart agus tá sé buaite ag an Iarmhí! Yeah look goals are crucial in these games I suppose we were eight points down so we were like look just shackles off and go for it like at the end of the day we know we had to dig deep to get the result so it was nice to win it. We want to give